igbo ndị ọma ekele m na igbo bụ igbo asị m ka onye chiri ya zere anyị awụchakwala ọzọ n'ụbọchị taa iwetara unu ije n'ụwa site na akwamaka tv kedu ebe a na-eweta ihe mmemme a ọkwa n'ọwa YouTube channel akwamaka media ọkwa a ka m bụkwa nwanne gị nwaanyị odoziakụ Esther Ugonweje Ada eji eje mba a isiokwu nke anyị ji wee nọrọ n'ụbọchị nke taa bụ isiokwu nwere nwere ka ọ dị ọ bụrụ ndị oyibo asị na na ọ dị very very sensitive bụ isiokwu anyị ji wee nọrọ taa ma ọ bụ ka anyị ji wee bịa taa mana ọ ga-amasị m ka ị tọọ ntị gị n'ala ofuma ofuma ka ị site n'isiokwu anyị ji wee bịa taa wee mụta nnukwu ife Gịnị bụ isiokwu a ji wee nọrọ taa? Isiokwu a ji wee nọrọ taa bụ ikute nwa ikute nwa nke ndị oyibo na-akpọ adoption ya ka anyị ji wee nọrọ n'ụbọchị nke taa o nwere etu a ga-esi wee leba ya bụ ikute nwa anya gị na-esonyere anyị ị ga-amụta nnukwu ihe isiokwu anyị ji wee kedu ụbọchị anyị ji eweta ihe mmemme a ọkwa kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi wee na-asị gị igbo ndị ọma nke a bụ nke anyị biko ka unu na-esonyere anyị mgbe niile n'ije n'ụwa isiokwu anyị jikwanụ abịa na ihe mmemme a n'isiokwu na-agba ọkpụrụkpụ na-akụzi ihe mgbe ọbụla ị na-esonyere anyị na ya ị ga-amụtarịrị ofu ihe maọbụ abụọ ma ọ bụzi ihe atọ ga-abara gị uru bara uru ọ ga-agụrụ arụ na n'akụkụ maọbụ nwa gị maọbụ ikwu gị anyị akpapụzi ya ọsọ ka anyị kọ n'ubi ka m kpọbatazie onye ọ bụ mụ na ya nọ ee ọ ga-amasịkwanụ anyị ka ị gwa ọha na eze ndị Igbo afa e ji wee mara gị Okay. Aha m bụ um, Ibewu Geoffrey. ibe Obiefula okay Ibewu Geoffrey Obiefula kedu mpaghara igbo i si a m onye Abịa steeti onye Abịa kedu ebe n'Abịa steeti Isuikwuato local government Uturu to be precise okay onye Uturu nnọọ o ee ngwanụ nwanne m nwoke dịka ọ kọwakwara nụ biko gwanụ ọha na eze ndị igbo afa e ji wee mara gị na mpaghara igbo ebe i si aha m bụ maazị chinemerem joshua Ogbonna Okay. onye imo steeti

jekuru nwa mmadụ mụrụ maọbụ jekute nke ọbụla ikute nwa bụ ikute nwa mana nke anyị jiri maka ya wee nọrọ kedu ihe ị ghọtara na ọ bụ ikute nwa ikute nwa n'ụzọ ziri ezi hmm. wụ ịga na nke a na-akpọ orphanage home hmm. gaa kute nwa m ga-enwe eh, akwụkwọ zuru oke that is eh, nke ndị oyibo na-akpọ documentation hmm. so that eh, o rukwe n'echi ọ onwe ihe dapụtara nụ Mm. n'ọdịnihu Mm. e nwee ike idefend ya Mm. ọ ya wụ ikute because ị ga-aga kuru nwa without eh, legal process Mm. nwere ike o ruo echi i nweghị ike iget the hold of that eh, baby Mm. so na nke m kwanụ ị ga-ekute nwa onye ọzọ Mm. ka ọ wụrụ nwa gị ka i lekọta ya as nwa nke i ji aka gị wee mụọ ọ ihe m ghọtara as ikute nwa, daalụ. Gịnị mekwara ndị mmadụ ji eje ekute nwa? Well, um, o nwere ọtụtụ ihe mere na ndị mmadụ ji ekute nwa nke mbụ wụ, o nwere ndị na-ekute nwa na ha enweghị ah, ọmụmụ Ha amụtabecha. amụtabeghị nwa Mm. o nwekwa ndị na-aga ekute nwa na ha mụtara nwoke ha chọrọ nwaanyị ha ga-ekute nwaanyị nwee ndị na-aga ekutekwa na ha mụtara nwaanyị na ha chọrọ nwoke o nwekwa ndị na-aga ekute nwa na maybe nke ha mụrụ maybe na ha mụrụ ofu nwa ha chọrọ ịga kutekwu ofu wee mezuo ya abụọ so that nke ha mụrụ amụ e were nwee onye ya na ya ga na-egwukọlịta egwu so ọ dị ọ dị ihe ndị mmadụ ji ekute nwa dị iche n'iche iche n'iche dị ka nwanne m nwoke kwuru gịwa kedu ihe i chere bụ ikute nwa
ikute nwa dị n'ụzọ dị iche iche hmm. ikute nwa n'etiti nwoke na nwaanyị nke lụrụ di na nwunye hmm. ha na-aga kute nwa na-awụghị ha ndị mụrụ ya hmm. e nwere nke nwaanyị nke na-etoruola ogo ịlụ di Mm. ọ lụtahụ di Mm. a sị sị oge erula mgbe ị kwesịrị inweghị nwa inweghị di Mm. inweghị nwa Mm. onye ahụ gaa mere adopt a na-akpọ ikute nwa n'asụsụ Ah. a bịakwa n'ezinụlọ ndị lụrụ ndị kpe- a bịara a- a mụrụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị Mm. ha nwee properties Mm. a sị nwoke anọghị n'ezi a Mm, a na-achọ nwoke ga-ebichi mm, ezi mm, a gaa kute nwa mm, e mere nwa nwoke adopt ka a na-akpọ ikute nwa n'asụsụ mhm. ya nọchi anya nwa Nwa- eh, nwoke n'ezinụlọ ahụ Mhm. so ihe m ghọtara n'ikute nwa ebe di na nwunye nọkwanụ nkọ di na nwunye ọtụtụ ihe bụ ihe na-eme nwoke na nwaanyị na-eji ekute nwa di na nwunye a na-akpọ di na nwunye na-eji ekute nwa Em, ihe ndị ahụ bụ ihe gbasara amụtaghị nwa ha sị ka ha gaa mere nwa adopt kute nwa na-awụghị nke ha nwa n'onwe ha wụ em, di na nwunye mụrụ so ha mere nwa ahụ adopt o kute nwa ahụ Mm. ọ ghọọla nwa nke ha mana ọwụhụ biologically ọwụhụ nwa nke ha Mm, okay. Ee, dịka anyị si wee mara na e jekute nwa ụfọdụ na-eme ha jekutechazie nwa Mm, nwatakịrị ahụ bụrụ nwa bataranụ o nwere ndị ụmụazị na-eme ha bata ha enwe ihu ọma mepecha ụzọ ebe ihe na-esi ike ha ejiri ezigbo akara aka ha ji wee eji wee mụ ha bata n'ezinụlọ ahụ mee ihe niile achawa ma akụnụba abata ihe niile abata ha emekwa anya mepụkwuzie akpa nwa- mepụkwa ụzọ nwa ọzọ abata ọ bụrụ na nwa a abata a sị na onye jere kute nwa ahụ ya amụtabeghị chaa o jee kute nwa ya chọrọ ka ndị be anyị bụ onye amụtabeghị chaa o wee jezie kute nwa a mgbe o kutere nwa a nwa a abatazie mepee ụzọ nwa ọzọ abịa ya bụ nwunye onye a jere kute amụzie nwa mụta nwa ka a sịkwa na onye a jere kute nwa nwoke nwunye onye a jekwa mụọ mụtazie nwa nwoke ebe ọnọdụ dị etu a ịfụ- ịfụnanya ị ga-enwe dịka nna ọ ka ga-abụ otu ihe n'ebe nke i kutere ekute nọ na nke ahụ ị mụtara n'ọbara gị nọ
ajụjụ a ajụjụ a afụrụ ka i si wee kuo ume kutuo i kutere kutuo ajụjụ a ọ dị omimi Mm, mana nke bụ eziokwu bụ na o nwere mgbe ị ga-enye the love ị ga-enye nwa ị mụrụ n'afọ na nwa i kutere ekute ọ nke a nke bụ eziokwu Mm. onye ọbụla gwara gị na ọ ga-enye gị nwa o kutere ekute the same love o nyere nwa ọ mụrụ n'afọ to me aga m na-asị onye ahụ na-atụ asị Mm. yes there will be love there will be equal love Mm. na the two peace Mm. but

igbo ndị ọma anyị echighatala na azụmahịa anyị ka nakwa n'ije n'ụwa site na akwamaka tv ọ bụrụ na i sonyere anyị ugbu a isiokwu anyị ji wee nọrọ ọ bụ ikute nwa nke ndị oyibo na-akpọ adoption aha e nwere ikpu n'ọnụ ịsị na kọma ya adị ya kọwakere na anyị rịkpọma ha ya adị ya rịkpọma ha ya adị ya mgbe ụfọdụ mm. ọ na-esiwe ụmụ nwaanyị n'aka ụmụ nwaanyị na-enwe o nwere attachment a na-enwe Mm. n'ebe ụmụ ha mụrụ amụ dị Mm. due to na ọ hanwa na-ebu ya n'afọ for nine months Mhm. Ah, because mụnwa na-ekwu nga na-eji onwe m wee na-ekwu m na-enye as example Mm. because onwe m ka m maara amara m ndị ọzọ Eziokwu. ọ wụrụ mụnwa as nna Mm. gara kute nwa mechaa nwunye m mụọ nwa Mm. ka na-enye onye nwa nke ekutere ekute love mana comma ga-adị ya n'ụwụ na a sị na blood is thicker than water m ga-alọv ya M- ihe ọbụla m nyere nwa m m ga-enye ya mana comma ahụ dị ya n'ụwụ na kupie kupie tụsịrị dị gị na mmụọ comma ahụ dị ya n'ụwụ na Ee. nwa ị mụrụ n'afọ nwa ọbara gị ọbara gị na-arụ ọrụ mm. n'ahụ ya na nwa ikutere ekute ọwụrụ ọwụrụ ọwụrụ the same thing olesizi bụ ọ na-emechazi mụta nwa i chere na rịkọm ahụ kwesịrị ka ọ dị sakere na n'ụdị nke gị abịakwana ebe gị nde na ọ bụrụ na nwunye gị mụtara mechara mụta nwa nke ahụ ekute ekute emepee ụzọ nke gị ọ ya-enwekwa rịkọm
m soro n'ụzọ nwanne m nwoke si wee kwuo ịgwa gị eziokwu rịkọm ga-adị mana ka anyị lee anya n'ụzọ mm-hmm. rịkọm a ga-esi dị mm. ịma na imere nwa adopt mm. or ikute nwa mm-hmm. nke ị mụtara n'afọ ka e were e, e, e ya imere ya adopt mm. ya abata n'ezinụlọ after one or two years afọ abụọ nwunye ya dị ime ya gaa mụta nwa ọ mụtara nwoke ọ mụtara nwaanyị ha na-eto ọ mgbe nwa ahụ na-eto ka ihe dị iche that rịkọm to me ga-esi pụta maka na nke nwoke nwoke lụrụ nwaanyị nwere ike nwa ahụ ọ mụtara n'afọ nke ya abịa na-eto bịara ọ na-akpazi agwa nwa nke ekutere ekute mm. agwa ya aka mma karịa nke ọ mụrụ n'afọ eh. and a man nwoke to be onye ọ na-awụ ọ chọọ ịhụnanya mm. nwa nke ọ mụrụ n'afọ mm. ọ na-ahụ hụ hụfe oke mm-hmm. because na ya nwa na onwe ya wụ nke nwoke ọ nwunye ya na ịhụnanya ha nwere ebe ha mụtara nwa nke ha na-adị karịa mm-hmm. mana ị bịa soro n'ụzọ na ha nwere nwa nwoke mm-hmm. or ha nwere nwa nwaanyị nke ha mere ha mere ekutere ekute mm-hmm. ị bịa soro n'ụzọ ya ị ga-achọpụta na mgbe ha ga na-eto agwa nke nwoke nwa ya nwa ya o kutere ekute na-akpa nwere ike dị iche na agwa nke ọ mụrụ n'afọ mhm. ji dị mhm. na mgbe ọ ga-abịa na-ahụ ọtụtụ ihe ndị ahụ hmm. mkpagharị agwa nke nwoke nwere ike na-ezi ịhụnanya tụ nke ahụ ekutere ekute karịa na bụrụ na ihe na-akọwa bụ na nke ahụ ekutere ekute nwere ike agwa nke agwa ya ọ na-akpa aka dị mma karịa nke mụrụ n'afọ gị
agwa nke o kutere ekute hmm. karịa dị mma dị mma karịa nke a mụrụ amụ n'afọ nwoke nwoke ya mana onwe ya ga-ewere ịhụnanya nye nke ahụ mhm. mana ebe ị ga-elile anya ị ga-ahụtata na nwunye mhm. nwaanyị nwaanyị nwaanyị nwa nwaanyị mụtara mhm. nwaanyị na-echerish ya too much ọ na-ahụ ya n'anya mgbe ụfọdụ ebe ahụ ka nsogbu ga-esi bata na-abịa Mhm. bido Mhm. maka na di ya nwere ike were ịhụnanya nke o nwere dịka na nwa nke o kutere ekute na-akpazi agwa na-enye ya ịhụnanya Mhm. na-egosi ya ịhụnanya Mm. o nwere ike ọ pụọ ya egote ihe ọ Mm. pụọ ọ- ka ọ- obi na- ka obi dịka nwa na-adị ya na-eme mma. na-eme ọfụma na nke a mụtara amụta Mm. bido na ọ ga na-asị ọ ezinụlọ anyị ọ Mm. papa m Mm. because ọ marala na ihe a wụ nwoke agaghị a na-ezo ya ezo mana ebe ahụ ka nwunye ya ya na nwunye ya ga na-esi enwe okwu na ụka well ihe nọdụ ya wụ biologically ọ nke m mụtara nke nwunye m mụtara wụ diọkpara m by adoption onye nke m mere adopt wụ diọkpara m so ị ma mgbe ụfọdụ ihe na-esewe okwu na-awụ akụ na ụba ọ ya na-esewe okwu n'ezinụlọ eh, between nwa ekutere ekute na nke a mụrụ n'afọ so eh, iji wee gbochie esemokwu ahụ wụ akụnụba gị ahụ ike n'igeghị ntutu i nye onye nke a Chere ka m bịa ka m bịa e nwere agbafa anyị chọrọ ịgbachapụ ajụjụ ahụ m jụrụ gị chere ihe m chọrọ ịgbada bụ, Eh, ha bụ ha na-abụ ha na-abụ mm, mgbe i jere je kute nwa ahụ ị ma na o nwe ndị na-eje ekute nwa mm? o nwe ndị na-eme ha ji kute nwa onye nọ n'akụkụ anya mmadụ na ọ bụ nwunye ha mụrụ nwa ahụ.

mm. oh, yes ikwu eziokwu ebe nsogbu na-esi abịa mm. most times ụmụ nwoke anaghị enwe problem ụmụ nwanyị na-ebu ụzọ ebute the problem because just like otu i si wee kwuo na mm. a sị na ọ nọọ between di na nwunye ma na nwa ahụ na ọ nkute ka ekutere and ọkwa from that di na nwunye ka anyị esikwe mara na nke ahụ na o- na o nwere nke ekutere ekute Mm, because ọ wụ oke nọ n'ụlọ gwara oke nọ n'ama ah, na azụ nọ na ngịga Mm, so is either na o si from the man or na o si from the woman mm, outsiders ga-eji wee mara na nke ekutere ekute na nke ekute because most times ụmụazị ahụ na-egwuru oyi na onye a wụ ọbara ma onye a wụ ọbara ha anaghị ama anything ọzọ ma ha tolitezie etoo Mm, ọ bụzi na o nwere ka outsiders si wee mara na ekutere ofu ekute mm, then ndị asịrị abatawa n'ime ya Mhm. but ọ bụrụ na di di na nwunye comport onwe ha mm. kpakọlọta onwe ha ọnụ nwere any outsider nụrụ ya o nwee nwa a na-ekute ekute nwee nke a mụrụ amụ ha etogide lụọ nwaanyị mee everything o nweghị ama na ekutere onye nke ekute unless mgbe e nwere maybe e nwere casualties maybe hospital achọwazi ọbara ewezie mapụta na ọ bụghị nwa ya ọ bụrụ na nwa gị nke ị mụtara n'afọ gị nwee ka o si chọpụta na onye nke enu ha abụghị ị mụ ya na ọ nwa ekutere ekute ka ọ wụ bịa isoro gị zọọ akụnụba bịa isoro nwa a ime ka ọ mata na na ọ bụghị ya na ebe a abụghị be nna ya na a kpọtara ya akpọta ọ bụrụ na ọnọdụ dị otu a bịa dị ka nna kee ka ị ga-esi wee chịkọta ya Well, um, ọ bụ na eh, ọ dịka nsogbu a dapụta Mm, ihe ị ga-eme ọ wụ i settle i settle onye nke ahụ ekutere ekute in fact i settle ha abụọ mm-hmm. ọ wụrụ na ha etolitego of age mm-hmm. ihe ndị oyibo na-asị i dee will mm-hmm. i dee your will because o nweghị onye ma echi i dee your will edosa edosa ihe i nwere i keere ha abụọ na ọkwa na ha abụọ biri together then ha na-acause esemokwu na your house and ha etolitego onye ị rentịere onye ọ wụla ụlọ onye ọ wụla anọrọ n'ụlọ nke ya then o nwee akụnụba i nwere i keere ha abụọ because by law onye nke ahụ ekutere ekute ọ wụ nwa gị ka ọ wụ in fact ọ ya wụ diọkpara gị Mhm. because ọ wụ na Chukwu meziri nye gị nwa Mm. onye a ka ị ga-ewere as diọkpara so for the fact na ọ batara n'ezinụlọ mepee ụzọ mepee Ụwa, eh, nwunye ụwa. nwunye gị wee mụta nwa o wee- is a credit to him Mhm. ka anyị mere adopt Mm. so ọ bụrụ na ọ dịka nsogbu adapụta ihe ga-eme wụ to ihe mụnwa ga-eme Mm. bụ o nwee akụnụba m nwere m keere ha ya then separate ha abụọ onye nke a biri separate onye nke biri separate because ọ bụrụ na ị separate ya o nwere ike one day bata nụ na ofu onye egbuo ofu onye mana abịa na nke gị ọ bụrụ na enwee nsogbu n'ezinụlọ kedu nchekwaba ị ga-enye nke ahụ ikutere ekute ya bụ nwa m mụ n'afọ m
anaghị aga agbajọ ya agbajọ mm. mana ma ọwụ nwa m mụrụ n'afọ mm. ma ọwụ nwa ekutere ekute mm. oke ruru maka na ị sị em sị ugbu a na ekutere onye ekute ọ ka wụ nwa mbụ n'ezinụlọ ọ ka bụ nwa mbụ ya bụ diọkpara gị yes ma ọ bụ ada gị ma ọ bụ ada mm-hmm.
maka o dependịrị ị mara mgbe ụfọdụ ka m si n'ụzọ abịa na mhm. nwoke na nwaanyị mhm. nọ mhm. amụta nwa ya gaa afọ mbụ abụọ atọ onye a na-elewe anya problem na-esikarị n'aka nwaanyị mana i lee ya n'ụzọ ọzọ ọ na-awụ nwaanyị mgbe ụfọdụ ọ na-awụ nwoke na m si na nke ahụ pụta gị bịa lee anya mgbe ụfọdụ nwaanyị chọpụtara na ọwụhụ ya nwa bụ nwaanyị bụ onye nsogbu si n'aka o nwere ike ekwulite okwu sị ka a gaa kute nwa mgbe ụfọdụ nwoke chọpụta ka ọ ghara ịsị na ndị ebe m na-enye nwunye m nsogbu na-enye ya nsogbu ka ọ mụọ nwa ka ọ mụọ nwa ya werezie the topic sị nwunye m biko ka anyị gaga kute nwa onye kwuru ka ekute nwa na-awụkarị onye na-ebu ụzọ gosi ịhụnanya a na-agbagote abịa kute nwa abịa mụta nwa ekute amụta na ha bịa n'ofu ihe ruru nke ikutere ekute igosi that na onye ọwụ nwa mbụ ikutere nwa mbụ n'ezinụlọ ị ga-enye ya ihe ruru ya ị ga-eme ya na onye a wụ nke m mụrụ n'afọ maka ihe ọ na-azawa aha gị ị gaa kute ya ọ na-aza aha gị aha gị ahụ ọ na-aza gosi that na ọ nwa gị so ihe ọbụla gbasara nwa ahụ ma ịga akwụkwọ ya ma otu o si ebi ndụ ya ọ gịnwa ga-akụziri ya so ihe niile gbasara ya nọ gị n'aka as nwoke or nwaanyị ya bụ nwa bụ nwa izizi gị nwa bụ nwa izizi anaghị agbajọ ya agbajọ maka na ụfọdụ ndị nwere ike ha sị okay e, e, e, ile anya na ile anya ka ihe ha sị ọwụhụ nwa nwa nke gị mana ikwu eziokwu inye nwa ahụ ugwu ruru ya hmm. ka ọ ghara inwe echiche ọjọọ maka na o topụta ndị mmadụ ga-agwakwa ya sị ekutere ya ekute hmm. mana ọ ga-ele anya ihe gị onwe gị mere ya hmm. as nna ọ wụ nne hmm. ọ ga-eme ya ya fidela na agwagodi ya ekutere ekute ọ ga-ele anya sị mana ndị egosihụ m ekutere m ekute ha were m ka ndị mụrụ m mana n'ọnọdụ dị etu a ọ na onweghị ohere ọbụla ị ga-eji wee mee ka nke anyị mụtara n'afọ gị sọpụrụ nke n'ihi ka ọ mata na onye a na eziokwu na ekutere ya ekute mana ọ nya mere o ji wee bịa na ọ nya mere nyanwa ji- eji mụta nyanwa na ọ bụrọ na ọ nyanwa bụ Chukwu o mana ọ- mbata onye nke a batara mepere ụzọ nyanwa ji wee bịa ọ na ọnọdụ dị etu a ọ na onwe ka ị ga-esi wee chịkọta ha abụọ ka ha naabọ mara na na eziokwu na onye nke a na ekutere ekute mana ọ nwanne ka ha bụ. Ee, ihe a- n'agbanyeghịkwa ikere ya ihe mana ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị keere ha naabọ ihe keere onye nke a ga-asị nke a jebe sị onye nke a jebe ịfụna na ha na-abụ ka na-enwe onye a na-afụtakwa onye a na onye a bụ nwanne m ha naabọ nọkwara onwe ha eh, before gị before m ekwu okwu ikere ha ihe ma try all possible means hmm. iji wee mekọlọta ha abụọ hmm. ete mana ihe nọ n'ụwa wụ once envy hmm. batara n'ime mmadụ mata ihe ọ wụ na ọ sọrọ gị kwuo isi kwuo si ya na ntị ebe a pụọ si ya na ntị ebe a pụọ because once ọ matagoro ya outsiders ga na-enye ya negative advice so ọ bụrụ na ị gwachaa ya si ya na onye ahụ na ọ were ya as nwanne gị Mm. the thing continue Mm. the best thing ya ya mụnwa ya-eme wụ iseparate ha abụọ but but before that m na-ebu ụzọ nyecha ya ndụmọdụ as nna na onye ahụ na ọ nwanne gị ka ọ wụ Mm. in fact na ọ ya mere e ji wee na ọ ya mepere ụzọ Mm. so many things ị ya-agwa ị ya-agwa nwa gị mana ọ bụrụ na ị gwachazie ya ọ wụzi na ogbu ihe ọkụ the best option bụ asị kama ehi a ya-ala ala egbubiri ya ọdụ best thing wụ ike ihe i nwe between two of them onye ọbụla separate ya for peace to reign is already
ya bụ um, ọ bụrụkwara na ebe nwunye gị na-enye nsogbu gị na ya bụ ofu gị na nwunye gị abụkwa n'ofu onye akwa nya o nwere ike ịmara aja ọcha mgbe ụfọdụ anyị bụ ụmụ nwaanyị ka ọ na-akacha njọ anyị wee anyị ya na-etikwa eti ka e je kute ya bụ nwa kute ya bụ nwa ekutezie o nwere ike ọ bụrụzie nke nwaanyị na-enye nsogbu Ị- ịgwakwazị gị na nwa a bụ nwa anyị kutere ekute na nke a jikọrọ eme nke a nke a jikọrọ eme nke a aka ka na ya nwetara nke anyị na ya achọzighị ya ọnọdụ dị etu a gịnị ka ị ga-eme
ma mgbe m bidoro n'isi bụ m si na ọ ndị ndị ndị nke nwaanyị ndị nne nwaanyị ọ ha na-ebu ihe a n'isi Well, this- the same thing m na-emekwa wụ asị m na ọ na the boy etolitego mana ọ wụ na situation wee bịa na o tolitebe because ị persist ya hapụ ya n'ụlọ o nwere ike one day ha egbuo ya it's possible so ọ bụ na o tolitebere maybe ọ ka na secondary school Mhm. or something ihe mụwa ya-eme as a father bụ m tii ya boarding school Okay. ọ ọ mechie school instead of ị- ịbatara house
Mmadụ nke ọ bata house ọ nọ a day or two days ọ gaa na nke my brothers or na nke my mom Ee, by ime ụdị ihe ahụ ọ bụrụ na i mebe etu ahụ n'ebe nwatakịrị ahụ nọ

igbo ndị ọma anyị echigatara na azụmahịa anyị ka nọkwa na ije enu ụwa site na akwamaka tv isiokwu anyị taata bụ ikute nwa nke ndị oyibo na-akpọ adoption ebe ka na-ewetakwara ọkwa na our YouTube chanel kwa ụbọchị satọde ọbụla ọ kụọ elekere anọ nke uhuruchi na akwamaka ajụjụ m jụrụ gị bụ ọ na i cheghị na nwatakịrị a ga na-enwe mwute na ọ bụrụ na ọ bata ọ- a gbasaa akwụkwọ o si na ụlọ akwụkwọ lọta ebe o bi n'ụlọ akwụkwọ si ebe a lọta a sị ya ngwa na ọ ya eje na nke ụmụnne gị nọrọ maka etu ihe si wee dị ọnọdụ n'ihi na nwatakịrị a ya amago na o nwere ka ọnọdụ si dị n'ụlọ ọ bụzi mmadụ ga-agwa ya na na na nkute ka e kutere ya o doro ya ọ na i che na nwa a ga na-enwe mwute
ọ ga na-enwe mwute as mmadụ ọ mana ọ ndụ ka a na-azọ ya onye a na-azọ ndụ onye chukwu na-azọ na-azọ onwe so to me ọ ga-enwe mwute mana ọ bụrụ na ọ pụọ gaa ebe a m si ya nọrọ now with ụmụaka ndị ọzọ na-egwu egwu na na owute a na ọ ga-ewute ya ọ ga na-ekwuzi na ọ mechie school na ọ chọzi na-abata n'ụlọ na ọ chọzi na-aga ebe a straight because gụ hapụ ya n'ụlọ ọ risk ị na-etake because gụnwa wụ nna hmm. most times ị naghị anọ n'ụlọ o nwere ike ọ wụ na ya nwa na nwunye gị na nwa nwa nke nwunye gị mụtara ga na-anọ hmm. and eh, onye onye nwunye gị si na ọ chọọzi ịma ka a ga na-esi etreat ya ma ọ wụ na ị nọrọ hmm. so to me the best thing bụ ya wee gaa ebe a m gụrụgụrụgụ m ga-akwado ya gaa hụ ya as nna so that ka o nwee a sense of belonging marakwa na na nna ya hụrụ ya n'anya ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị dị iche na nke nwanne m nwoke zara mgbe m jụrụ ya ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ọ bụrụ na nwa ahụ i kutere ekute dịka i siri wee kwu agwa ya bụrụ agwa dị mma na-eji ezi agwa mana nke mụrụ n'afọ ọ bụkwa na ọ na-akpa ezigbo agwa ahụ mana nke e kutere ekute ka a site na ọ ka enwe amamihe ka enwe akọ na uche Ka ị na-edozi ihe, ị ga-akatawa obi dị ka nna ị bụ were ihe gbasara azụmahịa gị, ihe ọbụla akụnụba gị maọbụ ihe ndị maybe na ị nwere companies maọbụ ị na-azụ ahịa, ya edewe ihe niile a were nye nwatakịrị ahụ n'aka sị ya ngwa

ị gaghị anọkata gị ewere ihe ihe nyefee onye na-amaghị anya ya Mm. onye ma na agaghị e- echekwatanwu ihe i nyere n'aka Mm. even Chineke bi n'eluigwe na-ewere nwa nye anyị o nye gị nwa ọ na- ọ na-enye gị ya maka na ọ ma na ị ga-eme gịnị ị ga-echekwatanwu nwa Mm. m were akụ na ụba nke m nwere Mm. ọ ihe m tara ahụhụ kemgbe ụwa Eh, m kpata ego eh. m ewere ihe m nwere Ị bịa chịwala bịa nye ọzọ. nwa m- bịa bịa were nye nwa nke mụnwa ma Eh, na yanwa agaghị ahazinwu ya eh. mana onye nke anya m jizi m kutere sị a na-eto Mm, a mara onye wụ onye mm, agwa a na-akpagharị mm, ha abụọ wụkwa ụmụ m mhm. mana a ka na-asị n'ala Igbo nwa nke ị mụrụ n'afọ wụ nke wụ biological son or daughter Eh, mana ma o nwe- ma o gosighị m that na m ga-ahapụnwuru ya mm, ihe wụ nke mụ nyefee ya n'aka Mm. ka ọ ha- ọ- ọ- ọ handle Eh, ka ọ hazie ya eh, aga m enye ya na- n'uche nke gị aga m enye ya Mm, maka na ihe m chọrọ wụ ka mmadụ na-ebido ebido business ọ wụ ihe azụmahịa mm, ị na-eme ya mhm. ka o nwee ike too mhm. ị ga-ewere ya gaa nye onye ma ọ ga-awụ e ruo echi ya ewere ya gbarịa gbaa aka mbọ oringo ọ gbacha mm. ihe niile etie onye ọbụla agbara aka mm. ị ga-enye ya nke ahụ ị ma ọ wụnụ nke ahụ m kutere ekute mm. bụ nke isi ya jụrụ oke jụọ oyi nke ọ ga-abụ m sị ya nne or nna were ha achọrọ m ka a hazie a m enye ya ahụ m mana m ga-eme ka ọ ghọtara na enyere m gị ihe a maka na anya ruru gị ala maka na ị ga-akọwatara ha abụọ Mm. ka ha mara na ihe a awụghị ihe ha ga-eji gaa lụwa ọgụ or akụgbuwa onwe na ha abụọ bụ ụmụ unu abụọ wụ ụmụ m Mm. mana enyegere m onye a n'ime ihe m na-ekwukwa ọ gekwa ntị Eh, ị ma na i lekwa anya ha ni- ha abụọ eh, nke m kutere ekute ka wụkwa nwa mbụ eh, okay. Okay, okay. so m na-eteki decision m na-eteki m eh. na-eteki ya based on ọ ka nwa mbụ m maka na o mere gịnị ọ nwa mbụ and o mere ihe ọzọ mere m ji were ya n'ụzọ ahụ wara ọ kpazighị agwa
eziokwu na abịa n'ebe ọzọ dịka ịbịawo ka a sị na na-abịa na ezinụlọ nke gị gị na nwunye gị na ụmụ gị na nsogbu adịghị onye ọbụla nabatachara ya ụmụ gị nabatara ya abịazie ụmụnna eziokwu na gị nwa bụ bụ nwoke gị nwe ezinụlọ ihe i kwuru otu a ka ọ ga-adị mana kedu nkwado ị ga-enye ya bụ nwatakịrị n'ebe ụmụnna nọ na asị na echi achọ onye ahụ afọ ka okwu wee sie nwatakịrị ahụ ike Ee, na mbụ ee, ndị ụmụnna already ma na ọwụ mụa mụtara the nwa because ha mara na ọwụ gụwa mụtara the nwa ụmụ ha ya abịa ịgbawa dị

mana ọwụ na ha ha o nwere onye manụ na ọ nwa ekutere ekute na ọ nwa m ji a- aka m wee mụ onweghị ya akwapụ ya because otu a m nọ na mgbe a mụrụ m before m too o nwere many things nna m kụziri Mm. otu a kwa m mụkwara ya ọ ma na m mere ya adopt ọ nwa m ka ọ wụ. Na ọ nwa nke ọnwa. ihe ahụ nna m zikwe m na-ezikwe ya o nwee ebe m nwegasịrị ala ubi m zicha ya everything

igosi na ka ụmụnna ya bụ achọ gị echi afọ asị na nwa a bụ eziokwu na nwanne anyị nwoke kutere ekute mana na ọ ya- ọ ya anọchi afọ nwanne nwe na ya ha Eh, eh, he- the only thing ihe mere dị mgbe emere the nwa ọwụ Mm, ọwụ na o tolite mm, ọzọ e nwere age a na-eji eti mmadụ n'ụmụnna, a na-eji eti nwa n'ụmụnna. according to our own eh, eh, Ebe isi. ebe m si wee bịa Mm. o nwere age ị ga-eru as nwoke edebe aha gị na ụmụnna ihe ọwụna ụmụnna na-eme a na-atụ ụtụ isoro ụmụnna na-atụ ụtụ so m ga-emere ya ha as nwa m because ọtụtụ mgbe ihe na-eme ndị ụmụnna na-eji ụbụsị abụ nwa nke ị mụrụ n'afọ gị sef na-awụ nwa ikutere ekute achọ gị echi ma afọ gị ha na- ha na-anakọsị ụmụ- ụmụ nke ị mụrụ n'afọ ọzị nke ikutere ekute. so ọ dị ụtọ na gụwa awụ nna emeghụ ka nwa gị soro ụmụnna na ihe ha na-eme so ọwụzi achọ gị echi afụrọ gị the only thing ha ga-eji wee eh, were eh, nabata nwa gị wụ a nasịsịa ihe niile i nwere because gị na ha anaghị emekọ so ihe m ga-emere nwa m nwa m ahụ wụ o tolite o ruo 18 years o rugo ihe eji nwoke eme rejista ya n'ụmụnna ụmụnna na-atụ o nwee ụtụ a na-atụ n'ụmụnna a na-atụ e kewa oke e kee ya oke ọ wụgodu na ọ wụ a cup of rice e kee ya ọ wụgodu na ọ nọ township o nwere ndị e nwere nọ na village e nye ị na-atụ ụtụ i soro na-eme ihe a na-eme ọ wụrụkwa every every year ọ bụrụ na ị nọ Lagos at least two times in a year ọ na-ala n'ụlọ ọ wụ ọ wụdụ once every December ị make sure na ọ gara na soro ibe ya mee ihe a na-eme ọ mara omenala so that ọ wụrụ na achọ gị echi afụrọ gị ihe ndị ahụ ị kụziri ọ wụ ya ọ ga-eji wee wee wee wee nọdụ wee nọgide ebe emere etere ụgba etere ose ndị amaala ma ndị ezinụlọ ga-achọ ha ga-achọ ịma Mhm. ka o si wee bịa Mm. mana ya onwe ya aga m eme ka ọ mara na ị wụ nwa m ị wụ nwa m Mm. ka m si were ọ bụrụ na m amụtaghị nwa ka m si were gị Mm. ka m ga-esi werekwa ụmụ m Mm. mana ihe m na-achọ ka ị mara wụ soro ụzọ nke mụ onwe m Mm. soro ị kpazie agwa Mhm. maka na o nwee ihe mee echi Mhm. ndị ụmụnna ga-emekpute gị anya Mm. maka ihe wu nke m wụ nke gị ezinụlọ m si pụta bụ ezinụlọ gị Mm. aga m eme ka ọ ghọtara na ụkwụ ga-eru gị ala Mm. mgbe ọ wụ na enweghị nwa m aga m enye gị ihe niile bụ nke m onwe m kpakọtara before m amụta- a- a- a- ekubata gị n'ezinụlọ so ị kpazie agwa kpazie agwa respect ndị tọrọ gị
ruwere ndị okenye isi ndị okenye
achọkwala okwu maka na onye onye chọọ gị before gị chọọ mana kpazie agwa maka na m onwe m anaghị achọ okwu onye m ga-eme ka ọ ghọta that's a good one ma even ma ma business gị na ihe niile ị ya-akụzichara ya ha niile O wee You, you you have to have a continuity in business. Ọ bụrụ na ị kụziri nwa ka ọ takekwanụ over from your business. So ọ nwa m ka ọ bụ. most of all those things so they nwee legal backing

kedu ọnọdụ dị etu a biko kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị na-enweta onwe ha n'ụdị ọnọdụ a ma onye nke ekutere ekute ma ndị na-ekute ekute kedu ọnọdụ ndụmọdụ ị nwere inye ha ịfụ na ezinụlọ ahụ na-aga n'udo na ha na-achịkọta ka ha ghara inwe ebe si ebe e ga-esi na-eri mperi Eh, eh, my first ndụmọdụ m na-enye ha wụ one ọwụ na e nwere way ọwụ na ikute nwa ị have ime ka outsiders amana na ikutere nwa even nwa ahụ ikutere sef ekwela ka ọ mara na ekutere ya ekute ọ dị possible because ma ikutere the nwa ọ ka pere mpe ka bụ nwa amụrụ ka nwa amụrụ ọfụrụ ọwụ na ọwụ na gị na nwunye gị ga-emente elili ikeep ya as a secret between gị na ya abụọ unu ga-eme nwa ahụ enjoy hmm. agaghị enwe problem but ọ bụrụ na situation whereby na unu gaziri kọsawazie ya outsiders mara na ọ nwa ekutere ekute there's nothing you can do ha amarago bụ na ha amara so ihe ị ya-eme wụ just like I said ọwụ na ofu nwa ka ikute anọ n'anya ha ka ịma hmm. ọkwa na emechaziri ya emepe ụzọ hmm. mụta nwa ọzọ

ebe nwa nke ị ga-amụ amụ dị mm. gosikwa ya nke ị kutere ekute mm-hmm. maka na onwe onye ma echi ụfọdụ ndị na-awụ ha kute ha chefuo mgbe ha mụtara mm. maka na nke ikutere ekute bụ onye mepere gị ụzọ iji mụta nke mm. mụtara so onye elelịkwala nke ikutere ekute anya ihe ahụ oke ruru ya nye ya ahụ asị nwa ha niile wụ ofu mm-hmm. nke ekutere ekute ana m asị gị onwe gị ekutere ekute kpazie agwa maka na asị onye a na-elekwasị anya ụka onye na-elekwasị anya bụ onye meziri ihe emezi mm. elekwasị gị anya na ka ị meziri ihe emezi so ma na-asị e, e, nke ekutere ekute anyị ma na ekutere ekute mm. kpazie agwa mm. rubere nne na nna gị isi ihe ahụ ị ma ị na-ekwesịghị ime emela ya

ịka nwekwara ihe nrita kelekwa ndị Akwaamaka asịba m nye gị ana m ekele ndị Akwaamaka unu agbalịala ka Jehova gọzie unu ma ndị cameramen anyị ma onye nwe Akwaamaka Ezeudo
chief Ezeudo ana m ekele gị chief nwaanyị Ihiala nke mbụ n'ihe ya gazie ezinụlọ gị ya gazie mana esikwana presenter anyị
ihe nwere ịgwa ha wụ ala m anụkwa maka ise Akwa Amaka mana anaghị e-follow ya since abịago m ebe a taa m ga-ebido follow ya ah, Igbo ndị ọma wee bụrụ ka anyị ga-esi wee kwachina ije n'ụwa nke ụbọchị nke taa ụnụ anụgonụ ka ndụmọdụ nke o nyelu biko onye kutere ekute na onye kutere ekute onye ọbụla mee ka e nwee nghọta n'etiti ụnụ abụọ na ezinụlọ ụnụ ka ihe niile wee mee gịnị wee na-aga nke ọma onye emegbuna ibe ya ọ ebe egbe bere ugo bere onye ọbụla sị na nke ọzọ ayị ebe gosikwa ya ebe ọ ga-ebe m asịghị nku kwaa ya kama ihe akaba ahụ gosi ya ebe ọ ga-eme gịnị ebe ọ ga-ebe ka ihe niile wee na-eme gịnị na-agazi ọfụma aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Odoziakụ Esther gụọ nwe je Ada eji eje mba chebikwanụ anyị izu ụka ọzọ mgbe anyị ga-ejikwa isiokwu ọzọ bụrụ